Salut chers téléspectateurs, bienvenue sur Tazoudi TV. A k'a dɔn k'a fɔ, nin wakati in na an ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ ni o ye les sentiers du sport farikolo ɲɛnajɛ tɛmɛsira misɛnniw ye ni o kɛnɛ sigitɔ ye. An bɛ CAN hukumu kɔnɔna na bi mali ale ni tunisi olugu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ye wele bila an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw ma yaasa olugu bɛ se ka na an bɛ kuma mali maci yɛrɛ kan i k'a dɔn k'a fɔ abdulayi tarawele ni bɛɛ ko ale ma abc ale ye renouveau tv ani renouveau fm ale ye o kunnafonidila ye seku jara ale bɛ danaya fm ani ondu tv la an ye wele bila ale fana ma fo ka taa se idrisa ɲamele dakan fm o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ an k'o to yen an bɛna don an ka kɛnɛ kɔnɔna na sisan abudulayi tarawele abc i salamu aleykum waaleykum salam eh, sirantu ka i fo kosɛbɛ ka tadu tv taduze tazude tv k'a filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo waati la k'a fɔ ko bisimila an ka kɛnɛ kan n'an bɔra yen sa an bɛ taa an kini bolo fɛ seku jara i salamu aleykum

Ee ka foli bila i yɛrɛ ma i ka wulikajɔ n'i ka cɛsiri la ni ala sɔnna ok foliw bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ sa i k'a dɔn k'a fɔ mali ale ni tunizi olu bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ abc e yɛrɛ ɲɛ bɛ ntolaci in na cogo di je crois que mali tunizi an tɛ dunan ye ɲɔgɔn ma phase finale la ni n ka jate ka ɲi bɛna kɛ a siɲɛ filanan ka ɲɔgɔn sɔrɔ phase finale la min bɛ ɲɛsin coupe d'afrique ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la parce que san ba kelen kɛmɛ kɔnɔntɔn bi kɔnɔntɔn naani A ye ɲɔgɔn sɔrɔ mali ye tunizi lamaga kosɛbɛ ni celu fila ni kanakolo ye can min bɔra ka tɛmɛ tout près san ba fila ni tan ani kɔnɔntɔn a ye ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra filaninbin ye donc n'i ye o tariku ta k'a lajɛ ne b'a fɔ k'a fɔ mali bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ bi ntolatan na parce que dɔw bɛ tariku yɛrɛ ye k'u bila kɛrɛfɛ ne yɛrɛ bolo a ka fisa moral ma kosɛbɛ kosɛbɛ parce que i fa sera mɔgɔ min fa la n'i n'o bɛnna ɛɛ o b'a to i yɛrɛ bɛ i jija k'a fɔ vraiment ne fa ye sebaaya sɔrɔ yɔrɔ min na ka kan ka sebaaya sɔrɔ kosɛbɛ a bɛ i n'a fɔ n'i ye mali lajɛ à chaque fois k'an kɔ bɛ i bɛ t'a sɔrɔ waati dɔ an ka ɲi u ye mais au finish u bɛ tila ka sebaaya sɔrɔ an kan bon ne b'a jate k'a fɔ tariku ma dɔw la a jɔyɔrɔ ka bon balontan na kosɛbɛ n'i ye mali tunizi lajɛ a ɲɔgɔn sɔrɔ sɛbɛ fɛn o fɛn na mali y'a da to tunizi la n'i y'a sɔrɔ a man ca n'i ye olu lajɛ ne bolo vraiment bi kɔni Vraiment Mali bɛ se ka garisigɛ sɔrɔ ni degekaramɔgɔ sera a kɛcogo la. Kosɛbɛ Jara an bɛna e fan fɛ. Oui bon i y'a fɔ cogo min na, i n'a fɔ ɛɛ an den bɔra k'a fɔ cogo min na. Unhun! Mali ni Tunisie hali n'a y'a sɔrɔ ale ɲinɛna match kelen kɔ. Unhun! N'o tali kɛ 2016 kan. Unhun! De san 2016. Unhun! An b'a ye k'a fɔ Mali ani Tunisie an ye ɲɔgɔn sɔrɔ o la. Kosɛbɛ! An bɛ se k'a fɔ Mali ye sebaaya sɔrɔ 2 ani 1 o la. Unhun! Donc a kana ɲinɛ yɔrɔ in kɔ n'i dun y'a jateminɛ yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ mali fafin fafin bɛ s dɔnku fafin bɛ bɛ s dɔnku an bɛ se k'a fɔ fɛn min mali an bɛ se k'a fɔ ani tunisi yɛrɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ depuis an bɛ se k'a fɔ min sɔn tɛ katɔ fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko sisan siɲɛ kɔnɔntɔn ye ɲɔgɔn sɔrɔ la dɔnku an bɛ se ka fɔ mali ale ye se naani sɔrɔ tunisi ye se naani sɔrɔ dɔnku an bɛ se f fɔ u ye mac kelen u y'o de kɛ dɔnku sira de se a pa e ka dɔn si tɛ mɔgɔ si kan kosɛbɛ tun y'a ta k'a jateminɛ an b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi mali ka dernier maciw fo ka taa se tunisi ka dernier maciw ma n'i y'a fila da ɲɔgɔn kɔrɔ i bɛn'a ye directement k'a fɔ mali ale ka wulikajɔ fanga ka bon ka tɛmɛ tunisi kan k'a sabu kɛ maci duuru laban kɔnɔna na mali ale bɛ se ka sebaaya naani sɔrɔ ka match nul kelen kɛ mais tunisi i bɛn'a ye k'a fɔ ale match nul a bɛ se k'a fɔ a m'o kɛ mais a ye ciko fila kɛ a ye victoire fila a ye victoire saba a y'o kɛ Bi dontaw la fana an bɛ se k'a fɔ fɛn min ye Mali ale ka bi don ta de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ Tunisie ta kan k'a sabu kɛ Mali ale tɛ bi ta mais Tunisie ale bɛ bi ta ce qui fait que an bɛ se k'a fɔ bi Magasuba n'a sera ka pion placer cogo la comme il le faut i n'a fɔ a ye min kɛ éliminatoires kɔnɔna na fo ka na se an bɛ waati min na i ko sisan moi je suis sûr et certain que k'a fɔ bi don ta bɛ caya mais Mali ale bɛ se ka sebaayaba sɔrɔ Tunisie kan Idrissa Ɲameli an bɛ na e fan fɛ. I n'a fɔ n confrère fɔ y'a fɔ cogo min na n'o ye Abdulaye Tarawele ABC ale ni Seku Jara ye maintenant Mali mentalement Mali part favori parce que an ka ɲɔgɔn sɔrɔ laban ninnu na a ka c'a la fɛ Mali bɛ sebaaya sɔrɔ wa an bɛ filaninbin sɔrɔ hali coupe d'Afrique in bɔra ka ban kɔsa in na a banna kelen ani kelen na je pense que Mali de fɔlɔ ye bi don hali n'a sɔrɔ a kɛra autogol ye.

Ma si minɛ tɛ hali y'a sɔrɔ a tɛ tɛmɛ tile naani tile duuru kan mɔgɔ sugu tun y'a jira k'a fɔ joueur tan ni fila olu de tun bɛ siga la mais kun a yɛrɛ k'a fɔ k'u bɛɛ nɔgɔya an bɛ se' fɔ o fana o ye kunnafoni duman ye o tunisi olu fana fan fɛ wa joueur dɔw tun ko fɔlen don n' u jɔsi ka bɔ tunisi fan fɛ k'olu tɛna ye so wɛrɛ n'a yɛrɛ fana k'a fɔ ko u na ye kɛlɛ na u b'a jira fɔ ko bɛɛ ka hadamada b' bolo a ko mais ce qui est sûr kɔmi nin ye sakɔ fɔlɔ ye an bɛ se fɔ bi Mentalement mali de ka girin ni tunisi parce que a bɛ tunisi de kunna ko nin waati laban na mali cili ka gɛlɛn u ma ok o kɔnɔna na sa donc an bɛ se ka sisan yala mali ka point fort bɛ se ka kɛ mun ye bi maci in na a bɛ se bɔn mali ka p wagati laban ninnu n'i ye mali e lajɛ a bɛ se ka jigi da a kan kosɛbɛ parce que tora tan yɛrɛ fɔlɔ fɛyɛnri don pa parce que an ka denmisɛnnin ka ca ni fana an ka denmisɛnnin ta k'a lajɛ u bɛ ye diɲɛ tɔnbaw la hali ni y'a sɔrɔ sɛ kasi donba tu la mais collectivement n'o ye jamajɛ fanga ye fɛ k'a daminɛ mali kɔfɛ la ka taa ɲɛfɛ min tun b'a manquer n'o ye bidonna ko ibrahima kone nana k' a ka maci dama kɔfɛ a y'a jira k'a fɔ malidenw bɛ se k'u jigi da a kan kosɛbɛ kosɛbɛ bɔn n bɛ siran yɔrɔ kelen de ɲɛ Ee certes Yves Bisuma a seginni ne ka yeta la ça peut être un couteau à double tranchant a bɛ se ka mago ɲɛ ye ko a bɛ se ka mago sa ye parce que kɔnɔn tan s ni ke kika Bisuma talentba don a fana bɛ championnatba la mais Magasuba ye exploit min kɛ k'a sɔrɔ a tɛ yen parce que a ye san saba ɲɔgɔn kɛ a tɛ na équipe la bon a nalen ni Magasuba bɛna a intégrer cogo di yala Bisuma bɛ sɔn a ka bila kɛrɛfɛ wa a bɛna jɔn de bɔ a la ka Bisuma ladon bon n'a ma farati je crains que a kana kɛ deux cas ye le cas de l'équipe nationale et le cas de Yves Bisuma donc o yɔrɔ la il faut que degekaramɔgɔ ka se ka kɛ mɔgɔ min bɛ moral kɛ ntolatannaw kun kosɛbɛ a bɛ min bila kɛrɛfɛ ka kuma n'o ye kosɛbɛ ou soit ni Bisuma bɛ bila kɛrɛfɛ ka kuma ni Bisuma ye kosɛbɛ sinon n'an ma farati Biuman nali a bɛ min cɛ a tɛna n'o ɲɛ parce que e tun bɛ es min kɛ ke sasɔ kudafiki irematɔ ka na ku duman irematɔ la a tun b'a to a b'a to pbi to mɔgɔ bɛ i jigi da kan kosɛbɛ mɛ biuman nali n'a kɛcogo ɲ a b'an dɛmɛ mɛ n'a ma sa a kɛcogo la a bɛ sɔn kulu kelen k'u kɔnɔ jupsseke ma kasiso' i la la tɛ tɔso laepo a kun bɛ a kanda la mɔgɔ min don il sait ce qu'il fait. Et je pense que, Inch'Allah, a bɛna se ka nin problème, a bɛna se k'a gérer. Mais bon, ne ka yeta la, il me mm. semble que a sirana fɛn dɔ de ɲɛ k'a convoquer ou je ne sais pas. Mm-hmm. Parce que ale yɛrɛ ka fɔ la, a y'a wele siɲɛ dama dama, a ma sɔn ka. Mm-hmm. Donc baara kun kɛra ka ban déjà mm-hmm. ka eh, Coupe d'Afrique élimination an y'o o sɔrɔ a tigɛ la, qualification plutôt. Donc Coupe du Monde an fana bɛ sira ɲuman kan o la. Bon ni i y'a wele ka na sisan, bon k'a sɔrɔ baara je ne sais pas eh, qualification talen don déjà. est-ce que a bɛna diya joueur tɔw bɛɛ i bɛna minnu bila kɛrɛfɛ donc olu bɛɛ kɔni ye paramɛtiri dɔ ye fɔ Magasuba a ka se ka vraiment moral ɲuman kɛ denmisɛnnin kun u k'a faamuya kan ok Jara an bɛna e fan fɛ bon n bɛ Jeli rejoindre un peu n b'a rejoindre yɔrɔ dɔ la n'o ye Yves Bisuma ka cas ye n bɛ se k'a fɔ fɛn min don a ka gɛlɛn ko min fɔ a ka nɔgɔn kojugu Parce que n'i y'a jateminɛ Mohamɛdi Magasuba un ɛɛ kalanfaw ka kalanfa don unhun i n'a fɔ u b'a fɔ cogomin na unhun c'est un expert de la FIFA unhun donc ça veut dire que mɔgɔ min don nin nin joueur fasugu a man kan tɛ ka dɛsɛ a minɛ cogo la kosɛbɛ a ka kan k'a dɔn a ka kan ka min kɛ exactement unhun pour éviter que c'est à dire ɛɛ a bɛ fɔ tension ka na joueurw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a jateminɛ a bɔra yɔrɔ dɔ fɔ c'est très important a ye Yves Bisuma ye san saba de kɛ a ma na équipe kɔnɔna na mais dans ce temps ci i b'a ye k'a fɔ équipe a ye exploit ba kɛ Magasuba il a vraiment réussi dans ce temps ci mais Yves Bisuma nalen bɛɛ b'a dɔn Yves Bisuma bɛ forme na bi bi in na a bɛ forme na et puis Mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ a bɛ se min na il est capable de faire la suite de la unhun donc maintenant n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o kuma ye tiɲɛ ye unhun Magasuba de b'a dɔn bon pour le moment est ce que nin match in Yves Bisuma ka match ye wa unhun est ce que Yves Bisuma n'i y'a jouer nin match in na est ce que a bɛna se k'a nimisi lawasa wa unhun jɔn de bɛ yen min y'a dɔn k'a fɔ a ni Yves Bisuma u ka équivalent ye 1 ye ou bien u ka taacogo ye 1 ye unhun ni n bɛ se ka a ɲini o fɛ walima k'a ɲini Yves Bisuma fɛ a ka n kɔnɔ n b'a jouer nin place la ou bien nin n bɛ jouer Yves Bisuma place la en cas de cas O ye fɛn dɔ ye fɛn min y'a dɔn k'a fɔ c'est très sensible du côté du euh, de l'entraîneur mais je sais que Magasuba ye mɔgɔ min ye a b'a dɔn a kan ka min kɛ wa a b'a dɔn fɛn bɛ k'a makɔnɔ fana ninnu ka côté la donc ce qui est sûr an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn mentalement mentalement l'équipe du Mali est plus forte que l'équipe de Tunisie donc ce qui est sûr ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn Mali ka point fort bɛna kɛ min ye dɔrɔn c'est la mentalité Magasuba bɛna a bɛna leçon jumɛn kɛ ninnu kunna a bɛna leçon jumɛn k'u kunna walasa u bɛ se ka sebaaya sɔrɔ o leçon dɔrɔn de don sinon ne yɛrɛ bolo Magasuba man kan tɛ ka dɛsɛ fi fiyewu la minɛ cogo la ɔ ni n ka faamuya bɛ a la sisan aw ka kuma b'a jira ka fɔ an ye nin trajet ani an ye nin parcours in bɛɛ kɛ sans Yves Bisuma an bɛ se ka mali tunisie on peut faire le match aussi sans yves bisuma mais ni yves bisuma fana yɛlɛla terrain kan ce que mɔgɔw bɛ ka yves bisuma kɔnɔ ni min ni yves bisuma ma se ka o kɛ est ce que o fana tɛna kɛ santo pour ne pas te couper la parole mm -hmm. n b'a fɔ yves bisuma bɛ yɔrɔ min na bi pression b'a kan voilà pression fatɔ de bɛ yves bisuma kan parce que mun na ale ye san saba kɛ ale ma na Équipe qualifiéla ka taa CAN na an qualifiéla ka taa barrage la bon maintenant donc n'a ma ye ka fɔ k'a wulila ka na CAN kɔnɔna na parce que mɔgɔ de y'a plainte kɛ pour que Magasuba ka se k'a weele mɔgɔ de ye kɛlɛ kɛ pour ale ka se ka na donc ale b'o de ye ka fɔ mɔgɔ de ye kɛlɛ kɛ pour que ne ka se ka na équipe kɔnɔna na n'a ma ye ka fɔ ne nana je suis obligé maintenant de me donner à fond k'a jira diɲɛ bɛɛ la ka fɔ vraiment mɔgɔ ye kɛlɛ kɛ n nɔfɛ kun min na Ils avaient raison donc ko jo b'u bolo ka ka kɛlɛ kɛ pour que n ka se ka na sélection la o bɛ sɔrɔ mun fɛ o bɛ sɔrɔ a bɛna kɛlɛ min kɛ k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ vraiment a bɛ se fɛn min na o de kosɔn mɔgɔw ye kɛlɛ kɛ a kama sinon n'i y'a jateminɛ a ye match laban minnu kɛ avec son son club a bɛ se k'a fɔ vraiment diɲɛ bɛɛ y'a fɔ n bɛ se k'a fɔ presse bɛɛ lajɛlen kumana a kan i dusu an bɛ don min na i ko bi ni N'Golo Kante tɛ yen n bɛ se k'a fɔ ale bɛ se ka kɛ fɛn min ye le meilleur milieu an bɛ waati min na i ko sisan. Donc moi je suis sûr et certain que Magasuba tɛna dɛsɛ nin CAN ko in k'a gérer a ka se ka taa Mali ka faveur la cogo min. Aya donc Yves la balle est dans ton camp maintenant hein donc surprise kɛ Idrissa Niamele an bɛna e fan fɛ. D'accord et Santo je pense que il faut k'i ka Mali ka point fort na se ka kɛ mun ye pour que i ka se ka Tunisie gɛlɛya lase u ma mali ka point fort tɛ dɔwɛrɛ ye i b'a dɔn diɲɛ kɔnɔ ala ye fɛn dɔ di mali ma ni waati in na jamana caman bɛ ka ɲini dɔwɛrɛ an ka denmisɛnnin kelen kelen bɛɛ a bɛɛ bɛ se ka match débloquer n'i ye an ka musa jɛnɛpo lajɛ an bɛ se k'a fɔ ailier rapide dribblela n'a ɲɛsin un contre un na a bɛ se k ka gɛlɛya lase u ma musa dunbiya o b'o cogo adama tarawele maluda et puis nɔsi olu bɛɛ b'o cogo la o b'a jira individuellement an ka denmisɛnnin bɛɛ bɛ se kabilali fana ka ɲi ebilali fana kɛ u bɛ se ka donna se tunisi ma bon en plus de cela an ka les latéraux n'o ye hamari ale ni charles ça dépendra a bɛna mun i kɛ latéral gauche ye hamari kɔni ni ale ka kɛnɛ ale latéral droit ye An bɛ waati in na charles kɔni an ka latéral gauche ye bon an b'a dɔn waati in na hamari ka centrew fana ka ɲi bon surtout an ye bidonna de sɔrɔ n' an tun b' ɲinin a minɛ n'o ibrahima kone an tun mago bɛ neuf in na vraiment ni an bɛ se k' fɔ kanute kɔfɛ an fa ma sigi ale kɔni sɔrɔla an y'a sɔrɔ ne yɛrɛ kɔni ka laɲini na mali tun mago bɛ avant-centre expérimenté dɔ la parce que i b'a dɔn nin ye course de fond ye compétition ka fɔ n bɛ taa kuku nɔfɛ kurusi de fɔɔni don n'an bɛ taa sa fɔ a perere mati ka nɔgɔ di mati ka gɛlɛn su desi fo ka se fila ma kosɛbɛ n'o don denmisɛnnin so a sen ka da a tɛ wula dɔn bɔnta ye denmisɛnnin fɛn mɛn n'a gɛlɛyayara waati de la ni a fana esirimantɔ bɛ yen n bɛ se ka a denbuki mɛ na o tun ne ka so yen mɛ ma o ma se ka wuli n'u ma wuli an tun ka e bila toraur Ale ni ibrahima kone olu minnu bɛ yen que an bolo bɛ se ka an jigi fa maintenant o tɛmɛnen fana kɔfɛ ni an n'o bɛ se ka kɛ an ka avantage ka fɔ centre ninnu ale ni ka bɔ ta ka esjɛw kɛ ka se ka u kunna défensew kan n'u y' an ka point fort ye mais an ka point faible fana tun ye maintenant o de ka fɔ an ka na ɲɔgɔn problème mali kɔfɛla e de psi z maintenant gardien ko an t'a dɔn magasuba bɛna choix kɛ to min na si jigi boso munkoro ale de y' ka coupe du monde mati presque ale de y'a fanba kɛ pour que an ka se ka taa baraji la je pense jigi ale kɔni bi an kɔni bolo ale bɛ se ka suwa ni ye bo minnu bɛ se ka suwa niuru ye bon kɔfɛla fana la seri an y'a sɔrɔ ye coupe du monde ko ma bi ta mais le fait de kɔni k'a fɔ ko falaye sako ale ka bila axe kɔnɔna la makanso kɔnɔ a ye makanso' fɛn kɛ mɛ eseke a bɛna kɔnt n' o de ye pa que ne ka jɔn n'aw ye pa que fa filɛ nin ni i yɛrɛ b'a dɔn fa ka deli ɲuman bɛɛ a fa ka taa n'a ye a pdu kan o ye gɛlɛya ye an kasi kɔnɔ na cɛ' ma bi ta mɛ an an se ka kitigi kɔnɔ ko fo an ka bi ta fɔlɔ ka sɔrɔ an ka kitigi ala kɛ denfasɛ minnu bɛ yen dafasɛ asabimiw bɛ yen n'u u bɛɛ ci ka tɔn fɛ an b'a dɔn o caman bɛ mali kɔnɔ an kɔni bolo olu yɔrɔ fana ye gɛlɛya parce que n'a ɲɛna i bolo a ɲɛna mais n'a tiɲɛna i bolo a bɛ se ka kɛ ko juguba de a don mati la ee an kɔni an b'o o yɔrɔ jɔrɔ kɛ jusqu'à ka bɔ nin chapeau kɔnɔ dɔrɔn n'o Yves Bissouma ka ko ye bi bi in na ee Yves Bissouma ABC ye mun fɔ a ye tiɲɛ yɛrɛ de fɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ n'a ɲɛna a bolo i b'a fɔ ko segu y'a fɔ na a bɛɛ b'a fɔ ko voilà mali ye kɛlɛ ko Bissouma ka na a b'a mériter mais n'a tiɲɛna bɛɛ ko bon an y'a fɔ a ka to yen parce que mali ko man d'a ye a nana a ma ballon tan mais en tout cas Bissouma bi k'a sigi mali kɔnɔ pression b'a kan k'a lasigi banc na bi Bɔntan yɛrɛ sariya b'a jira a fɔ a ma ka kɛ pa que mali tɛ diɲɛ bɛ dan mɔn an ci bi lɛn de mi dan mɔn mɛn o diɲɛ bɛ de ala ye sisi di mali y'a sɔrɔ n'a nana makanso de bɛ se k' lajɛ n b'a kɛ cogo di s k'a kɛ ba ye o kɔni ni bara t'a la sɛsu pa que bi ye diɲɛ tɔnbaw lajɛ i b'a ka fɔ o tɔnba tɛ yen tɛ bisimila jɔfɛ ça veut dire qu'il est, il est bon a ka ɲi maintenant sisan ka ani a don équipe la pour que jama ka se ka taa ɲɔgɔn fɛ je pense que o fana ye fɛn wɛrɛ ye mais on espère que Magassouba expert de don dege minnu bɛ minnu bɛ tɔnw dege karamɔgɔya kɛ les les les dip- les catégories A Magassouba b'o olu de kalan ça veut dire que a ka dɔnniya sera yɔrɔ dɔ ma ka nin fɛn ninnu n'u ye petit problème n'a bolo et an b'a bisigi k'a fɔ k'a bɛ se ka solution sɔrɔ o la

Pa que jamana mɔgɔ jɔ i la waati dɔ la i banna ka na i lafali k' a bo bɛɛ n'o y'akɛ mɛ tɛ fa u ka wuli ka jɔ kɛ pur a ka kɔrɔdi k'a a yɛrɛ ka ɲɛfɔlɔ la n'o y'a bu bɛri ye bɔn jɛ bɛ psila kecon pa que pur que i fana ka taa tɔnba dɔw la i ka sebe bɛ lajɛ de i ye fɛn min ka i kunnas fɛ ani ye fɛn min k'i ka tɔn fɛ bɔn bisimila sɛ taara a tɛ se ka taa jo jamana wɛrɛ fɛ

Ko du tɛ suma nɛn kan quoi unhun i m'a faamuya unhun du tɛ suma nɛn kan je crois que Yves Bissouma il a bien il a il a parlé de sur ce problème là oui avant que a ka na équipe nationale unhun il a parlé sur ce problème très clair et net et puis mun ye mɔgɔ yɛrɛ douter Magassouba ka cas la dɔɔni Yves Bissouma ka ko la ne t'a fɛ ka don o kan parce que moi je suis je suis pas proche d'Yves Bissouma je suis pas proche de m ɛ proche de Magassouba Magassouba mais ce qui est sûr Masuba de bila ni masuba ye mɔgɔ wulisi la maso bɛ kuma minnu fɔ si tɛ pan kɔnɔnfɛn kan mɛ fu jayara la dɔrɔn dɔrɔn si tɛ pan kɔnɔnfɛn kan na e pa e bɛ se ka kɛ ne ka mɔgɔ ye ne bɛ e bila ka baara la sa fɔ mɛ i bɛ banna i ne b'a kala ko e banna suta ni de to su tanfa in tɛ so porote de kɛ ala ka nɔgɔya kɛ O bɛ se ka ka bannen ala kelen ne mako jɔra e la tefɛ ma fɛ ne o se ka ko bannen tɛ yan e ye bisimila ma ka Magassouba y' de fi yan bɔn n bɛ ka min fɔ dɔrɔn Magassouba ko yan a yafa de ko mais Bissouma ye min fɔ Bissouma parce que ale tɛ ale banalen don u y'ale banalen de wele i m'a faamuya u y'ale ko i b'a sɔrɔ ale man kɛnɛ mais se dɔrɔn a taara dɛ k'a disa ne bolo n'a a y'o fɔ ka ban de k'a fɔ ko aaa ale tun man kɛnɛ de aw kan ka mun de kɛ normalement normalement normalement mɔgɔ ka yɔrɔ le problème c'est quoi c'est à dire kuma dɔ la Bissouma ko k'ale bɛ ka kɛlɛ dɔ de kɛ pour l'équipe nationale mais pour les jeunes minnu y'a dɔn k'a fɔ ko se t'u ye fɔlɔ u nalen kura don équipe la donc ale bɛ ka kɛlɛ dɔ de kɛ u ye o kɛlɛ ye jumɛn ye e yɛrɛ bɛ mali i bɛ mali ko bɛɛ kalama presque n bɛ se k'a fɔ fo n'i ɲɛ tugu a kan mali kɔnɔna sɛ kuma fɛn dɔw b'a kɔnɔna na n'i bɔra a kalama dɔrɔn ça dégoûte en fait parce que o ye jumɛn ye prime ko ta fanfɛ pri- an bɛ se k'a fɔ Musa- Musa Ag Attaher n'ale y'an ka ministre des sports ye pour le moment an b'a fo nin yɔrɔ la quoi sincèrement parce que a nalen ni sisan cɛ prime ko gɛlɛya caman bɛ yen an bɛ se k'a fɔ dɔ bɔra a la quoi sinon malien joueurw tun bɛ ballon tan condition min kɔnɔna na C'était pas facile. C'était dur en fait. Et e bɛ e ye mɔgɔ dɔ ta sisan an ka championnat la championnat na joueur jumɛn bɛ min y'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ sara ɛɛ kalo la par comment dirais-je 500 000 comme ça o o joueur bɛ yen wa mais n'i wulila équipe nationale la kaban déjà i b'a dɔn k'a fɔ i kan ka fɛn dɔ sɔrɔ mais o fɛn fana u bɛ sɔrɔ sɔrɔ cogo jumɛn na les gens qui ont participé la CHAN la hali sini n'a dɔw bɛ baro kɛ u ka u ka prime kɛra kɛ cogo min na je le sais a sarala waati temps min kɔnɔna na je le sais c'est pas parce que wari tɛ yen o mais c'est parce que minnu kan k'u ka kɛlɛ kɛ olu t'a kɛlɛ kɛ Bissouma ko de ale bɛ ka kɛlɛ kɛ de pour les jeunes i m'a faamuya mɔgɔ minnu bɛna olu kɔfɛ olu kana gɛlɛya sɔrɔ équipe nationale la bilen n'a kɛra ale bɛ se k'a ka wari bɔ a yɛrɛ kunna ka billet ta ka na jamana kɔnɔ donc ale b'o kɛlɛmisɛnnin minnu kɛ au nom de l'équipe i b'a jateminɛ Musa Marega eh, Abdoulaye Diaby kun jumɛn na u bɛɛ bɛ kan u bɛɛ u bɛɛ y'a essayer ka équipe bila c'est pas Yves Bissouma seulement Musa mara ko ka kɔsantere a ka fa min na a ka tulo de ka kun ma a y'a fɔ da kun bɛ kan i y'o tun ye ɲini ko dɔn wa s bɛ a mɛn sa mɛn seyidu seyidu keyita e b'i ji la basala tun ye esi de su olu ka taa waati la fɛn dɔ de tun bɛ yen n'a dɔn balo tun bɛ taa pamu tɛ pe ye wari n bɛ se k'a fɔ wariba tun tɛ yen o wagati ninnu quoi donc vous revenez à mon mot non Amadu Jibiri lamɛn lamɛn dɔrɔn lamɛn dɔrɔn wariba tun tɛ yen o wagati parce que o la fɛn bɛɛ tun dulonnen tɛ wari la i m'a faamuya mais pour le moment diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ dulonnen don wari de la i ka sɔn i ka ban diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ dulonnen don wari la hali minnu b'a fɔ ko n bɛ n faso fɛ n bɛ n faso fɛ c'est parce que u bɛ kan ka fɛn dɔ sɔrɔ. O nɔ tɛ ka bila minnu b'a k'u ka nɔ ne ye fasoden ɲuman ye je me bats pour le mali c'est parce que u bɛ ka fɛn sɔrɔ mali kɔnɔ so n'u tɛ ka fɛn sɔrɔ i t'a kuma mɛn u da diɲɛ kɔnɔ ko je me bats pour le mali ne bɛ da yen i desa ɲa voilà suse nin kuma in i bisimila a ka a kuma ka ca mais faut que an ka bolɔntan bɔ sentiment kɔnɔna bolɔntan i bisimila ye professionnel u bɛ ka jouer jamana min na mali tɛ mais olu kelen ka condition bɛ améliorer u t'u ka jamana u fa jamana tɛ u ba jamana tɛ u fa jamana ye yamu ye u bɛɛ ka wari bɛ d'u ma yan sabu n'u ka wari divisé à dix parties o de bɛ d'u ma mali la mais o fana ko tɛ sɔrɔ a diya la olu bolɔntan t'o ye bolɔntan ye fɛn dɔ ye ba k'i ba kɛ minnu tɛmɛna bi An b'u tɔgɔ fɔ n'i bɛ bolɔntan kɔnɔ waati min na waati de i ka goliki ɲini jamana ye jamana fana don minimum a bɛ se ka min d'i ma ka taa kanu ye n b'a fɛ n t'a fɛ e bɛ se ka jamana kanu fɔ bolɔntanna dɔ ye jɔn bɛ ka jouer a ka jamana fɛ k'a fɔ b'a kɛ fo diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn fana jira a ko bɛ ka jouer a ka jamana fɛ

makanso ale tun ka fɛn dɔ don mɛ na bisimila suma kuma ni bɛɛ lajɛlen ko cɛn dɔn makanso alizɔn bɔra k'a se k'u lajɛcogo dɔ la mɛ fɛn dɔ de bɛ yen mali kɔnɔ e siran tun ni ɲɔgɔn cɛ ani dirijaw ni bɔn ɲɔgɔn cɛ kelen tɛ san dɔ a tɛ tɛmɛseke an ibrahim turi mali ka an ka denfasɛri kɔnɔ in a bɛ fansi a wolola fansi maintenant a nana mali la birama ture a ko ko o y'a sɔrɔ alasan pliya ka ko tun gɛlɛyalen don a ko a journalistes y'a ɲininka ko mais ko est-ce que a bɛ se ka dɛmɛ don a ko an kɛlen ka minnu bila ko y'an ka manager Europe ye ko sen ne ka cogo la dɛ ko ale ni alasan pliya kumana ko alasan pliya k'ale ko mais ko p tigɛ faso la k'a ko non k'u ye mɔgɔ bila ka na ale nɔfɛ ko a tigi ma a ma rendez-vous ta n'ale ye u ma ɲɔgɔn sɔrɔ restaurant na u ma foyi kɛ k'a taara ale sɔrɔ a ka entraînement yɔrɔ la o y'a sɔrɔ a bɛ e, e, Nice la ale sigilen e, garage kɔfɛ k'a ko wa alasan ko est-ce que tu veux jouer au Mali directement ale ko ko non bon fo bi k'a m'ale wele ale u ma taa restaurant u ma foyi kɛ fo bi a nana fɔ Mali la ko wa ko pliya ko k'a t'a fɛ ka jouer Mali fɛ ko est-ce que joueur professionnel bɛ ɲini tan cogo la wa bɔn o de gɛlɛya bɛ mali kɔnɔ ka an ka jɛ posɔniw nɛgɛn i b'a ko tɔw b'u nɛgɛn cogo na u bali don mun ma n'u b'o kɛ an bɛ ka nkalon caman ta ka na an ka denmisɛnnin na a si tɛ tiɲɛ ee musa yatabare filɛ nin musa yatabare sivas fɛ sivas tɛ match fila kɛ ni musa ma bi don ou bien mɔgɔ bɛ ka je bi kanni na o ka kɔrɔ ni musa bɛ san mutu a bɛ san saba bɔ mais pour que musa ma na Dɔwɛrɛ tɛ ni gɛlɛya damadɔ bɛ fédération kɔnɔna la o kɛlen k'a kɛ jakumabo ye k'a dat o tɛ pour que gɛlɛya ka' a bɛ fɔ de o to bɛ ja jalaki ko caman na an bɛɛ bɛ an yɛrɛ tun bɛ tu ko mɛ o na k'a fɔ ko vraiment sɔni ka mɔgɔ jalaki i b'a ɲɛ ɲini k'a ɲɛ don fo ka an ka don an ka jeune ninnu ma tɛ tuguni wa u bɛ ka si mantɛreti ŋ de don ni jamana kanu tɛ u tɛ sɔn ka jouer mali fɛ u bɛ ka wari sɔrɔ jamana tɔ ninnu kɔn fɛ u to sɔrɔ b'a to u bɛ na u bɛ na z

I b'a kɛ respect kɔnɔna na. Voilà respect kɔnɔna na. I bɛ gɛrɛ a tigi la très professionnellement. Unhun. Surtout e yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ min dɔnna ka ban déjà diɲɛ bɛɛ b'a dɔn a bɛ baara kɛ kɛcogo min na tout le monde le sait déjà i bɛ gɛrɛ a la sincèrement c'est à dire k'a jira a la k'a fɔ tu es intéressé de son service mais ni e m'o kɛ, e nana ni voie illégale fasugu dɔ ye ten mais a tigi fana ɛ a bɛ a bɛ mun de jira i la. Non ee i b'a dɔn ee an bɛ an bɛ ee Mali ka match ko la mais n bɛ fɛn dɔ fɔ dɔrɔn. Unhun. i b'a dɔn mali ka manager general ye Fuseni Jawara de ye, unhun, fɛn dɔ bɛ yen il faut o de kɔnɔ sen na nin fɛn ninnu Fuseni Jawara a ka mɔgɔ nɛgɛn cogo man ɲi Fuseni Jawara joueur joueur confirmé ra ko bɛɛ y'a dɔn ko bɛɛ y'a dɔn Fuseni Jawara ma se k'a si convaincre ka na Mali la ee Adama Jara Tarawele min bɛ Wolverhampton na a ma se k'a kɛ maintenant Alassane Pléa a ma se k'a kɛ Moussa Dembele a ma se k'a kɛ joueur minnu dɔnnen tɛ ee an t'a dɔn ee pacte fɛn o fɛn b'a pacte diable fɛn o fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛna n'olu de minnu bɛ jouer national ninnu na ani minnu bɛ jouer CFA ninnu na a bɛna n'olu de maintenant mali de bɛ kɛ sababu ye k'olu dɔn mais jeune fɛn fɛn dɔnna sɔni u ka na mali la a ma se k'a si convaincre ka na olu politiki ninnu ka kan ka yɛlɛma sinon maliyɛn caman bɛ yen bi minnu bɛ fɛ ka jouer mali fɛ mais u welecogo o de bɛ ka kɛ sababu ye u caman tɛ ka se ka na ok siran to fɛn ka bɔ page kɔnɔ un dernier mot n'i y'a ye n ye bisuma ka fɛn fɔ k'a fɔ k'ale balila faso bɛɛ b'a dɔn ivoirien don Mɛ a fɔra santiri ma n'o ye jaru i ka santiri ale kelen tɛ yan ko an bɛ woroini gɛnsansi n'i bɛ f min i ppiyew de a bɛ fɔ i bɛ mali i bɛ z mali de fɛ dɔnku du fɔ ne ka ye t'a la k'a fɔ o de ma kɔnte ka jamana wɛrɛ swasi o de kama y'a fɔ ka fɔ e faso kanu' la ia fɔ fasoden tɔw wa

N'a tun y'a sɔrɔ ko an bɛ se k'a fɔ sa ko Mali ko an ka joueur dɔ bɛ yen k'o testela négativement unhun, donc an tun bɛ alors que positivement an tun bɛ se k'a fɔ vraiment ko ɛɛ problème b'an bolo mais yɔrɔ kelen pewu, o yɔrɔ kelen ye jumɛn ye? o bɛ dépend Mohamed Magasuba classement a bɛna jɔni ni jɔni de yɛlɛn bi?

Mali ka bi donta kɔni a kɛra cogo o cogo Mali ka bi dontaw de ka ca ni Tunisie ta ye a kɔnɔna na unhun donc pour ce qui est ce ne bɛ se k'a fɔ faiblesse fitini min bɛ se ka ye Mali la dɔrɔn o ye classement Mali ma Mali Magasuba a bɛna jouer ni ee tactique jumɛn ye a bɛna jouer ni e système de jeu jumɛn ye o dɔrɔn de bɛ se ka kɛ Mali ka faiblesse ye sinon parce que Tunisie y'an ka jeu bɛɛ calculer k'a ban ka ban parce que i tɛna se ka a tɛna se k'a fɔ ko mali ni eh, tunisi bɛna jouer ko tunisi tɛna bɔ mali ka plan foyi kalama a ye match minnu kɛ ka taa i b'a sɔrɔ u bɛ mali ka match kɔrɔ bɛɛ de lagɛ mali ye victoire sɔrɔ match o match la i b'a sɔrɔ u b'u sigi k'a bɛɛ de lagɛ mali ye victoire sɔrɔ nin match in na u jouera ni système jumɛn ye u ye mun de kɛ jɔn ni jɔn de kɛra sababu ye ni mali ye sebaaya sɔrɔ il faut calculer tout ça donc maintenant fo Mohamed ka bɔ ni sur- a Magasuba ka bɔ ni surprise wɛrɛ de ye pour que eh, a ka se ka tunisien contredire cogo dɔ la ka se ka surprise k'u la donc ne kɔni bolo Eh, faiblesse min bɛ se ka ye Mali la dɔrɔn o bɛna kɛ an ka classement kɛcogo ani système de jeu yɛrɛ la. Ok Idirisa Ɲamɛnde. Bon ee ne tun ye o sujet aborder ka ban. Unhun. Parce que choix des hommes b'a la. Unhun. Choix des hommes b'a la ee o tɛmɛnen kɔfɛ maintenant Magasuba bɛna système jumɛn bila en place? Parce que Magasuba degekaramɔgɔ don degekaramɔgɔ min ni a bɛ balontan daminɛ ka ɲa mais Magasuba ka deuxième mi-temps cɛ très bien i b'a sɔrɔ a ka premier mi-temps ka ɲi n'a ka deuxième mi-temps ye deuxième mi-temps très bien changement caman bɛ kɛ o de kɔnɔna Magasuba ka yɛlɛmali si man ɲi Magasuba tɔ entraîneur tɔw mana yɛlɛmali kɛ i b'olu bolonɔ ye terrain kɔnɔ Magasuba yɛlɛmali kɛ a bɛ mali a bɛ mali a bɛ mali fanga jigin de vraiment o de ye gɛlɛyaba ye donc a k'i hakili to o yɔrɔ la a critiquera kosɛbɛ parce que Magasuba t'a ka joueur labɔta dɔn N'i ye mali ka maciw lajɛ depuis CAN tɛmɛnen fo ka n'a bila bi la mali ka maci fɛn o fɛn kɔmi nin maci laban ma kɛ mali la mais an b'a lajɛ fifa ka télé sanfɛ cogo sugu bɛɛ la mali Magas ka changement bɛ mali ka intensité fanga jigin o kɔni o gɛlɛyaba ye a kuma fɔra a ye a fɔra a ye mais jusqu'à présent a ma se k'o dɔn ne kɔni t'a dɔn a bɛ lecture kɛ cogo min na parce que mali ka maci i b'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ ka e hakili sɛgɛn ni bɛɛ bɛ ka siran u ɲɛ Magasuba b'o de labɔ bon mɔgɔ min bɛ ka équipe kɔfɛlaw sɛgɛn, unhun, ni équipe defense i ka adversaire defense dɛsɛlen don ka yɛlɛn, unhun, n'i y'o labɔ i bɛ mun de kɛ i bɛ fiɲɛbɔda de d'u ma, unhun, bon o de bɛ kɛ gɛlɛya ye kosɛbɛ sinon n'o tɛ surtout surtout nin waati in na ee an b'a dɔn k'a fɔ Mali bi bi in na an bɛ Ala tanu o de y'a to chance dɔ bɛ Mali bolo sɔni Magas ka kɛ Mali entraineur ye o y'a sɔrɔ a bɛ Giresse bolo Magas même a y'a fɔ a ko génération filɛ nin mali bolo ni nin dira ale ma k'a bɛ coupe d'Afrique ta ka di mali ma a y'a fɔ sunu o y'a sɔrɔ a y'a sɔrɔ ale de tun ye an ka DTN ye n'o ye directeur technique ye mhm. maintenant o effectif dira a ma an bɛ se k'a fɔ eh, surtout temps dira a ma mhm. nin y'a CAN filanan ni ne ma mhm. fili voilà temps dira a ma bon an bɛ se k'a fɔ hali a ɲɛ tuguni a bɛ denmisɛnninw bɛɛ ka force n'u ka faiblesse dɔn n'est-ce pas maintenant o de ye chance y'an bolo wa an ka denmisɛnnin ninnu très généralement minnu bɛ jouer an ka jamana ye fana bi u bɛɛ bɛ jouer tɔnba la o caman u caman n'i y'a ta kɛmɛ o kɛmɛ bi kɔnɔntɔn duuru bɛɛ titulaire a ka tɔn na kosɛbɛ bon ni équipe u nana ka sɔrɔ déjà minute caman b'u senkɔrɔ o bɛ kɛ sababu ye u donni bɛ nɔgɔya kɛlɛ la bi kosɛbɛ kosɛbɛ et on espère que k'a fɔ o de kɔni bɛna se ka kɛ an ka faiblesse ye choix des hommes ale ni Magasuba ka changement ok a bɛ se o ye bon je crois que Seku ni Ɲanbele y'a caman fɔ ka ban, unhun, fɛn in bɛ Magasuba yɛrɛ ka choix des hommes bolo a bɛna minnu ladon mais attention Ɲanbele ye yɔrɔnin dɔ fɔ, unhun, ɛɛ Falaye ka yɔrɔ, unhun, il va falloir que a k'a kɔlɔsi parce que Falaye ye Coupe du monde pré-éliminatoire nin bɛɛ kɛ axe kɔnɔ, unhun, a ɲana a bolo mais c'etait face à des pays vraiment très faibles ballon ko la jamana minnu bɛ yen ni fangaba t'u la bon fo a k'a kɔlɔsi yɔrɔ la parce que gɛlɛya b'a ka dégagement la mɔgɔ min don kfɛnma de don a bɛ ntola tan n'a kfɛ se n ka gɛlɛya ma kosɛbɛ donc fo a ka hakili to yɔrɔ la ale ni gardien ko laban na bo de jɔra bon ni a tora ka taa fɔ k'a bɛ yɛlɛma don don a la cogo dɔ la komi a yɛrɛ y'a fɔ yan ka taa k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu bɛ Mali bolo bɛɛ bɛ se batan dɔn balo de bɛ ale ka kaana sisan a ka se k'a sɔn sigi ma ka ma minnu u bɛ se ka Mali ka fɛɛrɛ kɛ ani a bɛ ɲini ntolatannaw yɛrɛ de fɛ u ka dusukolo ta parce que i bɛ se diɲɛ fɛn o fɛn na n'i ma dusukolo fara i bolola siran to i ka laɲini tɛ sabati tuma dɔw la fo hadamaden ka ɲinan gɛlɛya de kɔ k'i ɲɛsin i ka laɲini ma c'est très important Tunisie fana ye équipe ye min ni u dɔnnenba tɛ unhun diɲɛ bundakun kan unhun donc fo a ka jateminɛ an k'an kɔlɔsi u la kosɛbɛ parce que pays maghrébin ninnu très généralement u ka teli de u ka teli kosɛbɛ bon Magasuba n'i y'a ka victoire bɛɛ lajɛ an bɛ fɔlɔ ka bi de don mais a dɔ bɛ dɔ la n'i fɔlɔla ka bi ta dɔrɔn ni ntolatannaw man fort mentalement a bɛ se ka kɛ problème ye ok donc o bɛɛ tɛmɛlen kɔfɛ sa Jara e yɛrɛ hakilina na bi cɛ tan ni kelen gale fɔlɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ni jɔn ni jɔn ye parce que ne bɛ se ka fɔ denmisɛnnin ninnu N'i y'a da ne ma a bɛɛ ka ɲi maa se bɛ se ka don tɛrɛn kɔnɔ so ne b'a bɛɛ da o bɛna kɛ jaralakaw ka balontan kura ye parce que i b'a fɔ mun na yɔrɔ fitinin dɔ bɛ yen non il faut pas que a ka mɔgɔ dɔ bɛ a k'olu minimiser n bɛ point di yɔrɔ in na jɔn ma Isaka Samakɛ Isaka Samakɛ ye C'est à dire que a bɛ se yɔrɔ nɔfɛ sisan c'est très important dusukolo, unhun, Isiaka bɛ ntolanci la chaque fois unhun, n'i ye Isiaka ka match ta 100 pour 100 la unhun, i b'a sɔrɔ 90 pour 100 unhun, i b'a sɔrɔ Isiaka kelen bɛ ballon min tan, unhun, équipe tɔ si t'a tan, unhun, a ye ballon ne y'a ka match o match lajɛ, unhun, kabini n y'a dɔn don min na, unhun, i b'a sɔrɔ Isiaka n'a bɛ terrain kɔni kɔnɔ, unhun ale kelen i b'a sɔrɔ équipe yɛrɛ bɛ appuyer a kan de, unhun, wa i b'a sɔrɔ a bɛ bɔ ni ballon o ballon ye a ka ailier fan fɛ, unhun, i b'a sɔrɔ a bɛɛ ye danger ye, kosɛbɛ, et puis surtout les coups francs balle balle arrêtée ninnu na, unhun, n'a caman bɛ yen ni Isiaka y'a sɔrɔ o de bɛ Mali cɛn en fait Mali ka équipe kɔnɔna na i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ se ka coup franc sɔrɔ k'a tan ka ɲɛsin gardien ma ko a ka kɛ danger ye a ka kɛ bagabalimaya ma c'est très difficile mais Isaka i b'a sɔrɔ très généralement a ka coup franc fɛn o fɛn n'a b'a tan en tout cas dans les 30 mètres dans les 35 mètres de but c'est très difficile que k'a fɔ ko a tɛ kelen don donc e ka kuma b'a jira k'a fɔ Isaka ale kan ka kɛ le 11 d'emblée kɔnɔna na a kan ka kɛ le 11 d'emblée na pour que ka se ka Tunisie ka mɔgɔ dɔw lasɛgɛn parce que i b'a sɔrɔ u t'ale u t'ale jate kosɛbɛ quoi en fait

a b'ale tɔgɔ la et puis nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka taa CAN na équipe nationale fɛ an bɛ se k'a fɔ CHAN tɛ dɛ équipe nationale ba donc an bɛ se k'a fɔ ten nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a k'o kɛ donc a bɛ fɛ k'a jira bɛɛ la k'a fɔ Magasuba y'a bolo ɲɛsin a la a ma ɲɛsin a la gansan o fana ye fɛn dɔ ye min y'a dɔn k'a fɔ Magasuba n'a y'a compter o kan dɔrɔn c'est sûr et certain que a bɛ se ka fɛn dɔ kɛ bon pour le pour que ka na i ka question na n'o ye onze rentrant ye donc ne kɔni bolo n bɛ se k'a fɔ n ma a étudier kosɛbɛ sa mais n bɛ se k'a fɔ gardien kunda an bɛɛ ka hakilila ye kelen ye n'o ye Boso Munkoro ye parce que tiɲɛ don a jɔkundama ka jan et puis il est très vigilant c'est à dire a tɛ tulonkɛ kɛ jɔda la en fait a bɛ se ka bɔ a bolo kɔfɛ parce que gardien ɲuman tɛ yen i n'a fɔ an ka degelikaramɔgɔ b'a fɔ an ye cogo min gardien ɲuman tɛ yen an bɛ se k'a fɔ joueur attaquant kolon de bɛ yen sinon jɔ ka bon cogo min na i mana ballon bila lucarne na ka se niveau dɔ la gardien hali n'a yɛrɛ faga a tɛ se k'a minɛ parce que ballon ka teli ni hadamaden ye siɲɛ 10 n'i ye ballon bila a ka teli ni mɔgɔ ye siɲɛ 10 donc ça veut dire que Gardien ɲuman tɛ yen mais Bɔso Minkoro unhun le fait que a jɔkundama ka jan ye unhun il est très vigilant unhun an bɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko ale bɛ se ka don an ka choix la donc pour le moment an bɛ se k'a fɔ Amari unhun il est capitaine déjà donc ale tɛna se kaa ale tɛna se ka bɔ a unhun a kɔnɔna na donc Falaye Sako unhun ɛɛ bon Charles an bɛ se k'a fɔ Charles de bɛ se kaa Charles ni Masajo unhun ninnu bɛ se ka fɛŋɛ dɔɔni unhun ninnu bɛ bɛ se ka fɛn dɔ kɛ dɔɔni unhun mais ne kɔni bolo Pour les 11 rentrants unhun ko ne ka choix kɛ ninnu na n bɛ nkalon tigɛ unhun mais ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ les 11 rentrants na mɔgɔ min bɛ yen k'a fɔ ne tɛ fɛ a k'a sigi banc na dɔrɔn unhun ça c'est o ye Yves Bissouma unhun Isiaka unhun fo ka taa se Ibrahima unhun ale ni ɛɛ Bosso Minkoro ani Amari unhun ɛɛ bon Falaye n tɛ fɛ a ka Falaye fana sigi unhun mais Bukari Kiki Fofana bon Kiki fana unhun bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Kiki ye mɔgɔ min ye A yɛlɛmani ka suma kiki kuyate voilà kiki kuyate ale yɛlɛmani ka suma dɔɔni mais mɔgɔ min fana don a fana bɛ jouer ni rigueur ye donc cela veut dire que ne kɔni ko ne ka 11 rentrants n tɛna se ka 11 rentrants bɔ k'a di i ma mɔgɔsɛbɛya dɔrɔn a a ka mɔgɔ dama minnu fɔ a kan'u sigi banc na ok i bɛ sa ɲamina e ka cɛ tan ni kelen nkalonli fɔlɔ n ka cɛ tan ni kelen nkalonli fɔlɔ Ibrahima Boso Munkoro ne b'a kɛ jɔ kɔrɔ Maintenant latéral droit an bɛ amadu ta ye latéral gauche bɛ sari dɔn lata b'ale ta ye mɛ camancɛ la n bɛ lasana kulubali ta axe kɔnɔ fɔlɔ ni bukarijan kuyate ale ni senu kulubali olu fila bila axe kɔnɔ mɛ camancɛ la kulubali b'ale bila six la tɛ mɛ n i dusuba ta wu la mɛ n bɛ adama ta nɔ a ta sɔ n bɛ ale de ta o yɔrɔ la mɛ ale bɛ kɛ di ye parce que mali la tz ma da dra u bɛ z ni ekipyat fila saba de ye kɔnɔ bɔn n'i bɛ ka z ni ekipye com tsi n'i tora k'a kɛ dɔrɔn ni ala ma fa o bɛ gɛlɛla si ma mɛ na n'u bɛ a ta i fana ko a ta ke sa an bɛ na ɲɔ se a kɔnɔna la mɛ o tɛmɛnlen kɔfɛ kuwa bɛ jaabi musa jɛnɛku ma de bila kuwa kelen na mɛ na adama tarawele

11 rentrants ye ɔhɔn abc an bɛ taa i fan fɛ. bon je crois que segu y'a fɔ cogo min na ntolatanna mugan ni seegin nin. pratiquement eh, danaya bɛ se ka da a bɛɛ kan. o bɛ degekaramɔgɔ de bolo parce que n'i y'a lajɛ une équipe nationale. c'est d'abord l'appellation des joueurs en forme du moment bon a y'a sɔnin sigi minnu kan n'i y'a ta kɛmɛsigi o kɛmɛsigi bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn an bɛ se k'a fɔ temps de jeu bɛ olu bolo o la c'est à lui maintenant de voir a bɛna jouer ni système min ye Parce que peut-être que ne ka yeta la i bɛ euh, 11 d'emblée dɔ ta. Unhun. I bɛ taa sɔrɔ a bɛ fɛ ka jouer ni système wɛrɛ ye. Unhun. Donc n'a ye dannamaya da maa o maa kan mais système ko kɔni na. Unhun. Ne bolo a ka jouer ni système offensive ye. Parce que balontan na ɛɛ la meilleure la meilleure façon de se défendre. Unhun. c'est d'attaquer. Unhun. An kana jɔ k'u makɔnɔ an ka taa u kuru u ka camp kɔnɔ walasa an ka se ka an surtout arabu ballon ni file ma fiyɛ dɔrɔn ballon ma ban. Parce que arabu fɛ batan ye farati yan n'u ye kelen don i la dɔrɔn u bɛ ka yɛrɛtimu kasi i fo tu fɛ i ka kɛ maa fɔlɔ min bɛ ci sɔrɔ kan dɔnku i b'i porofite u ka psi kɔnɔ ka se ka taa i ka tile filanan bon ne kɔni ka garirde ko la ne bɛ jigin de suwasi o ye ne ka yecogo ye wala sun mɔgɔ mɔgɔ mana ye an tora sisan kɔnɔ a ye sisan ofasi ye o

ale bɛ u bɛɛ lajɛlen kɛ hali souvent u bɛ bɔliw fana dilan ka personnaliser ni mɔgɔw tɔgɔ ye t-shirtw bɛ dilan fo ka taa se casquettew ma ani ni jara ni komi jaralakaw ka kɔɲɔ tɛ ban ni kɔɲɔ bɛ aw fɛ yen walima denwolo i ka dɔn k'a fɔ maa b'u bolo maa b'u bolo min bɛ taa o ɲɛnajɛ ninnu bɛɛ fana ni e, e kɛ dumuni tilannaw minɛnw bɛ yen tasaliw bɛ yen sɛziw bɛ yen fo ka taa se sonorisation yɛrɛ ma donc a bɛ fɛ ka turu da ɲaminɛlakaw ni tarawelelakaw kun donc katɛki yɛrɛ sigi yɔrɔ bɛnnen de don sirakɔrɔ ma donc katɛki bɛ duguma Tazoze TV ale bɛ sanfɛ donc an bɛ CATEC maaw fo aw ɲɛ tɛ ne yɛrɛ pari cogo la aa CATEC la a banna ok an b'u fo ok sɔɔni sisan an ka débat ale bɛna se a banyɔrɔ ma Jara n'an ko ko ka pronostic di e ka pronostic bɛ taa fan jumɛn fɛ. bon maa tɛ den dɔn ka kɔ di yɛrɛ ma o don ko ni san pɛrɛnna bɛɛ tɔgɔ b'i kunna minɛ na b'a yɛrɛ k'a fɔ ne kɔni ne bɛ se k'a fɔ poli mɔ ayiwa i réfléchi ka ɲini paseke ka parce que ka kado b'a la ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn mali tunisi de mali deux un en faveur du Mali o ye o ye an k'a sɛbɛn o ye Jara ta ye o ye ne ka o ye ne ka fɛnkɛ ye n b'a fɔ n bɛ se ka bi donbaga dɔ fana f'i ye n'a ka di i bɛ se k'a sɛbɛn k'a bila ni a ye Ibrahima Kone lajɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ se ka celu kelen sɔrɔ ka don komi a bɛ celu fila sɔrɔ ka don n'o tɛmɛna ka bɔ yen n'a ye Musa Dunbiya fo ka taa se Adama Maluda donc ninnu saba bɛɛ ninnu bɛɛ ye celu donbaga ye Mali bolo bi voilà ok a bɛ eh, ABC hmm. an bɛ taa e fan fɛ bon ne bolo Mali ye favori ye eh, papier sanfɛ an bɛ dugawu don k'a ka kɛ ten gazon sanfɛ mhm. sebaaya ko la ne b'a kɛ kelen ni kanankolon ka taa Mali kanu kelen ani kanankolon mhm. ne ka yeta la a bi tɛ caya ok Ɲamele d'accord eh, n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ Mali ye favori ye mhm. Eh, eh, y'i ka pronostic kɛ Ɲamele k'o sɛbɛn paji sanfɛ parce que Ɲamele ale votera paji sanfɛ donc aw n'aw tilara aw b'a lajɛ aw bɛ taa an ka pajiw sanfɛ an bɛ twitter sanfɛ ani youtube fo ka Instagram, TikTok ani Facebook ma donc n'aw donna dɔrɔn n'a ye Tazouze TV n'aw ye o tape dɔrɔn donc aw bɛ se k'aw ka pronostic kɛ o yɔrɔ la ne kɔni ne ka pronostic o ye 1-0 en faveur du Mali. Voilà ayi non non. Non, problème t'a la mais n'a bi fana cayara ka tɛmɛ. Parce que voilà non. Parce que voilà. Parce que bi bi in na. Bi bi in na équipe bɛɛ ka ɲi équipe bɛɛ ka ɲi sur papier papier bɛ min fɔ ani gazon vert bɛ min fɔ donc kelen tɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka sebaaya di an ka samatasɛgɛw ma i k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na sa an ka jɛmukan o bɛna se a kuncɛyɔrɔ la Seku Jara

ka tila ka an cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo n'o bɛ tali kɛ fɛn min ne denw fila la donc tarawele fo lase Ɲamele ma n b'o fana fo ka wuli ka jɔ la an bɛ dugawu kɛ jamana min niko min na bi ala ka bɛn ni kelenya sabati jamana in ale kɔnɔ ka sabu kɛ an jɛlen bɛ min na o ye mali kelen de donc ala ka mali ala ka kɛnɛ to an kɔrɔ k'a ɲini ala fɛ banajugu bɛ diɲɛ dala bi n'o ye coronavirus ye maa tɛ bana in bɔfan dɔn kan an b'a ɲini ala fɛ ala k'an bɛɛ lajɛlen tanga ka bɔ bana in ma mali tunisi an y'a ɲini ala fɛ ala ka sebaya di ba maliba ma ka sabu kɛ o de bɛ anw nafa i n'a fɔ bamananw b'a fɔ cogo min na ko adamaden k'i kana don dɛn k'a kɔ di i yɛrɛ ma ka sabu kɛ o nafa ka dɔgɔ kosɛbɛ o tuma an b'a ɲini ala fɛ yarabi sebaaya bɛ ala de bolo ala ka nɔgɔya mɔgɔ mɔgɔ suba ala ka cɛ dɔ ye walasa bɛn ni kelenya ale bɛ se ka na mali kɔnɔ cogo min na sirantu n b'i fo i ni ce foli la a bɛ se an bɛ na e fan fɛ Euh, o ye ka foli di Tazoude TV ɲɛmaaso ma kosɛbɛ ka cakɛla bɛɛ lajɛlen fo ani minnu ka ca bila k'an filɛ mali kɔnɔ ani mali kɔ k'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn ka e yɛrɛ fo kosɛbɛ ka danamaya la parce que i ye wele bila an ma an ka na an ka yeta fɔ bi match kan k'a fɔ balontan ye fɛn ntolatannaw k'a lajɛ ka taa sebaya nɔfɛ u bɛ se ka fɛn fɛn kɛ parce que balontan de ye facteur kelen de min bɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔ i kɛra silamɛ i kɛra chrétien i kɛra eh, soma ye o i kɛra fɛn fɛn bɛɛ kun ye n'a ye fɛn kelen min ye opposant t'a la o ye balontan de ye surtout ni jamana bɛ ka jouer donc an bɛ ala de deli bɛɛ k'i hakilina kɛ kelen cette fois ci an taakun tɛ dɔwɛrɛ o ye jɔnjɔn ye parce que n'i y'an ka parcours lajɛ on a été finaliste an kɛra eh, jɔyɔrɔ sabanan ye naaninan sɔrɔ an ye poste bɛɛ sɔrɔ fo n'a bɔra jɔyɔrɔ fɔlɔ la an bɛ ala deli cette fois ci ala ka o nɔgɔya faso eh, maliba ye amina yarabi idrissa ɲamɛle d'accord ka n ka foli fara eh, n baaraɲɔgɔn ka foli la ka Tazoude TV ka a cakɛbaga bɛɛ lajɛlen fo k'i sirantu lɛsili yɛrɛ fo i ka cɛsiri n'i ka wulikajɔ la ka n balimakɛ fo seku jara ale ni n balimakɛ abdulayi tarawele abc nin waati in na ka dubadon kɛ jamana ye jamana an bɛ gɛlɛya caman kɔnɔna na a wulibaga ye ala de ye ala ka gɛlɛya ninnu wuli ee bana o gɛlɛya b'a la ani fɛn wɛrɛ ala k'a bɛɛ wuli sebaaya ala k'a di an ka jamana ma ala ka an bɛnnen to ee a kɛtɔ b'u ka sɔlɔ la muhammadu wa salima sɔɔni sisan mali tunisi olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ko ni san pɛrɛnna bɛɛ lajɛlen tɛgɛ bɛ i kun na donni na o kɔnɔna na sa an bɛ dugawu de kɛ yarabi y'a ma bi victoire ala k'a di an ka samatasɛgɛw ma nka an b'a fɔ a y'aw sɔgɔlen to an ka bɔlɔlɔsiraw la n'o ye twitter instagram facebook youtube tiktok donc ni aw ye aw connecté o la dɔrɔn an ka nin jɛmukan ninnu a bɛ aw lasɔrɔ an b'a fɔ aw ɲɛna ni masa rahamani ma an ka jɔnya jɔ an yɛrɛ la sa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan dimanche don inshallah pour le match Gambie Mali an k'an bɛn Tazoude TV la télé autrement